i chee ma ntị m akọọla gị akụkọ akụkọ mere eme o mere kogi steeti mama o mere eme o mere kogi steeti papa igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ala owere mụrụ m na uchi na abọchi nwe m na abọọla chi elekpa nnọri elekpa ekeshi anya ga anwụ ee ị na-ehe ala owere anyị owere nwoke mba owere anyị owere nwoke mba owere pikin ebe mana asị m ekele owere nwoke mba onye na-ebe ọnọle eriri mmanya gụrụ ya owere nwoke mba ị na-ehe ala owere anyị owere nwoke mba hey. nwanna na-ahụ na ihe mega eh? a na-akọ ọzọ ọzọ a na-eme kpaa ka m si anaba aga gị ihe omume anyị m akọọla gị akụkọ ke taa wụ Wednesday

hụ ahụ hopu ụzọrịmma rịa gọvanọ imo steeti ka nda uche onyeagọcha onye wụburu e, odeakwụkwọ ukwu steeti imo n'oge emeka ihedioha kwuru e, ọ shị a hopu ụzọdịmma ahụwụ gọvanọ suprim kọtụ nyere ndị imo steeti ahụwụ gọvanọ amanyi na ndị imo steeti amanyi were ekete kpuchigide eziokwu ahụwụ ndị si abuja prezidensi ahụwụ ndị mere ha ikpe ahụ si anwa ha ga ahụhụ a gọvanọ imo steeti otu pati pdp na steeti enugu azakọrọchana oche kanselọship chairmanship na ntuliaka elu ahụ e mere na steeti ahụ na-esekwa ọrụ esichi ihe gị ike ee achọfụala ọgwụ eji agwọ nje coronavirus ya covid-19 ka onye wụburu onyeisi INEC n'ala anyị wụ nda prọfesọ Maurice Iwu gwara nwanne anyị nwoke wụ minista okwu nka na ụzụ nọ n'aka ya sayensị and teknọlọji nda ogbonnaya ọnụ ashanwu ha achọfụala ọgwụ eji agwọ nụ made in China ọrịa wụ made in China bara ala Naijiria anyị leru ma ọgwụ ahụ ọ ga-anwụ ọka ọ na onye ga-eṅụsu ya wụ ọgwụ ee anna amara na shi nwoke ahụ shi Italy enwehụ aha akpọga italian man ịpabara ọrịa a naijiria nwoke ahụ ka nọkwa one room ahụ etila ya o ọkwa ebe etiri ya kwarịntaịn moskito shi ya tapịa nwoke mmanụ ma anya akụkọ kọrọ shi mmanụ ruru iri ise ya wụ 50 na steeti ya wụ ịgụkọ ara steeti ogun na steeti legọs ndị nwa nwoke ahụ nwere mmekọ maybe ndị paala ya akpa ma ndị ya nwo keliri ma ndị kwụ ara ya kwụ a ejidena mmanụ 50 nde ke na-achị enyo enyo ụfụ ala shi aparala ha ọrịa ahụ etikwanna nwo na kwarentain ya wụ ebe a na-ele aga nwo lee ma aga nwo agwọ onye ọkaikpe ukwu ala anyị so ndị ụyọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị leba anya n'ikpe Ihedioha na Hope Ụzọdịmma ya wụ justice nweze agbarụọla ihu kpa ndị otu ya si ghasaa olileanya Ihedioha nwere n'ebe ụyọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị nọ ya si omume nwo ahụ ahụ ga-enye ikpe ziri ezi n'ala Naịjirịa nsogbu na ọdịnihu enwekwa ihe ị chọrọ ịtịga ọnụ n'ihe ndị anyị kwuru gị edebanye ya nga ahụ anyị atụlee ya ee ejidena ụmụafọ ala anyị anọ ee ndị nọ na mba Cambodia ejidela nwo maka igwu chacha ịntanetị frọdụ nakwa ịtọrọ mmanụ na mba Cambodia chai aka na-achị steeti Imo wụ nda Hope ụzọdịmma aga ya ugboro abụọ akpọọla oku si onye ọbụla nyena ya aka onye ọbụla tiila ya aka ka ya hụ mezie imo steeti ka ọ wụrụ ịgba steeti eji ama atụ shi ya aha enwe ike ime ya naanị ya ya wụrụ ma enyehụ ya ezigbo nkwado ekwesịrị inye ya nda hope gakwara n'ihu mee shi nwo mara shi ee steeti Imo wụ steeti nwo niile a ya hụ bịakwa na ịrụ ọrụ ahụ enwe ego ya hụ bịara iri ahụ enwekwanụ ya onye ya hụ bịara bịa ịchụ ọbọ ma ọ wụ ịchụma ya kpirikpirikpiri shi ya wee ahịa ndị ahụ ọ pala kpuo maazị dọchi odogwu owere ekelela m gị nwanne mmanụ ọ ga-arịla gị mma ee ndị pa egbe akpụrụla otu onye ụkọchukwu katọliki aha ya wụ fada John Ọkọpọpụ nga o si okpere ayọga na steeti Benue kpa ihe shikwanụ rị ugbu a ndị uwe ojii a na-achọla ndị kpụrụla fada ahụ nakwa ebe nwa kpụrụla ya jema chei aha na-emena former governor of Imo State, Sam Sam Mbakwe. Hey, icheki alami nwanne anyị nwoke nda Sam Mbakwe Sam Onunaka Mbakwe a sị emri kpakpa ndị mma na-esi ekwu n'ihi na ma ọchị ga-amụba ememme ahụ a sị ọchịchị ya ahụ kacha mma n'imo steeti sị ụzọ ndị ọ rụrụ ahụ wụ kpọmkwem ahụ wụ ụzọ sichara ike hai Sam Mbakwe ebe n'ebe ọwa nọ chineke gọzie gị ma n'ọnwụ ma ndụ chineke gọzie gị nda Sam Mbakwe a Kelechi Jason shị m akpọkwala aha Hope Uzodimma ọzọ anagakwanụ m ime nini aganụ ihe a m gụga wụnụ news enwe onye ihe ọ wụ onye ọwụla gbara n'akụkọ a kọọ ya aga m ikwu sị Hope Uzodimma gbara akụkọ ee m ahafụ ịkọ ya ee eh, enwe onye m sọpọtụga awụ m anọ na m onwe m awụ m a journalist ee eh, ndewo my brother Amadi Ikwechegh nakwa echeki ọsụcha ndị chịrị imo steeti oge ahụ ee eh, ndị uwe ojii na steeti ogun ejidena otu nwa okorobịa ịnọ afọ iri na itoolu ya wụ 19 years aha ya wụ Rafiu Adelena maka ịkwaso nwaanyị onye nwe ụyọ nga o bi ya wụ landlady ya iko n'ike aha landlady ahụkwanụ Alhaja ọ wụ ihe nwe ji akpọ ya akụkọ kọrọ shị nwa okorobịa ahụ ee wụ Rafiu werela ọgwụ ụra mma mma ya ma ke ya onwe ke ya wụ Rafiu ji aṅụ were ya jee tigaa ri landlady ya o landlady erichana ri ọhụ nga ọ hụrụ ya landlady arahụ Rafio analie landlady ya rikoro ya elu a na-ajị ap ahụ ap ahụ akpaso nwaanyị mmanụ ike ọ na-anọ nga ọ gbaga iche na mmanụ wee wu elu nwaanyị nwa nwaanyị ahụ wụ ee Lafiat Ajeibe abịa bịa jide Rafio nga ọ nọ akpasoga mma ya iko hei ọ nga elile na ole anna na ahụna Ndị Stanley ekwuachana ya ọ shị ụkwụ na anyị na mba ajọka ya ụkwụ na anyị a mba arị mma anyị jisi ike yọ aruokwanụ yọruo ụyọ asị onye kpa akụ yọruo ụyọ ehe ama ama ama asị ọkpa ala akụ ee ee ọkpa osiri biko ụmụnne anyị ndị nọ ala bekee ndị arụ abụ ụyọ ụyọ ndị enwe abụ investmenti nwe otu elu ụyọ ya okpu ayọkwala na ụyọ mgbe a mejie ebe ka anyị yarị mma ebe ewusa ebe ka anyị anyị hafụ ya enwekwa ebe ọzọ anyị nwere yọruo nunu ye okwu na anyị na mba arị anyị mma yọruo nunu ye ekwuchana ya atụọla ọmara ya mara atụọkwa n'ofeke ya efere tiga isi ọhịa onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye amakwa na asụ sụma ya mbara ala ma ọ ga-asụọ ya apata ụkwụ gị he niile wee sụsụ esusu ọ na dipendịrị ha ịsụfụ ara enidighi ịgba gị ya gwa otu nwa okorobịa ejidena mmaka ukwu ya eh, were ụtarị pịakashia ya ahụ o ji nne ụtarị pịa mmaka ukwu ya agadi nwaanyị pịa ya apịa na apịa nna ọ wụkwanị iwe gị i ji apịaga mma ka ukwu gị ụdịrị ụtarị rị kpa o zuru oshi ya shi olo onye pastọ nwa ahụ gwara ya shi mma ka ukwu ya ahụ ahụ wụ amụsu ahụ riga ya amụsu ahụ ji ọganihu ya ya na jee were ụtarị pịma nwaanyị mmanụ shi ya pịgbuo ya ị na-akpọje na onye pastọ nna ahụ ya eme ya deliverance lemakwanụ nsogbu ụwa ndị omeiwu na steeti Ogun steeti Lagos Oyo na Ondo akwadona otu nche Yoruba Amotekun eri a nwo binyere aka n'akwụkwọ iwu iji hima otu ahụ na steeti nwo rị iche iche onye ụkọchukwu nwe Adoration Ministry Enugwu ịwụ Reverend Fada Ejikeme Mbaka Ọgụ ekwuola si ayahụ ji emefu nde dọla abụọ 2 million dollars ịwụ ezigbo ego ọnwa ọ wụla ayahụ ji eji ya enyere na ndị nọ na mkpa aka ndị ọrịa nakwa ndị ụwa eji atụ n'ọnụ ahụ ka fada mbaka kwuru anna marana si anyasụ bọrọ afọ ọhụrụ anyị nọ n'ime ya ka fada mbaka kwuru si aya hụhụga hope n'imo steeti ndị imo steeti nwehụ ṅụrịa a hope ahụ bịaga a chineke ahụ ji agala nwe hope ụzọdịmma ịnafụ anwụọ na ihe anya mmiri ṅụọ n'ime ya o mehụ abala iri na atọ supreme court achụtuo ihedịọha na figa hope ụzọdịmma imo steeti ya wụọ gọvanọ imo amụma ahụ fada mbaka buru emezuo mana ọtụtụ ndị ka nakwa-ele amụma ahụ o buru anya abụọ shi nna ha ovukwa na ọ wụ eziokwu onye ya buhari eji anọ 247 tugba mola ya buhari nọ nọ lezikwara anya shi buhari na ndị otu ya gwabe ya mhe ga-eme ebe ọ wụ onye eji ege na ntị anazie ya shi a dị eji duo n'ihi na ya na-ama ikpe ahụ ya emezi a sị ife ọ wụ amụma ọha ọtụtụ ndị mmadụ kwuga mana anyị si a chineke nna n'eluigwe aya marana he niile mere aya mazurula kpa he niile si mee taa ka polytechnic ka ibe ya n'ala anyị naijiria ịwụ federal polytechnic nekede ka reverend dọkịta michael chidiebere arịmanwa nọ n'isi ya ga-eme emume nnaba ụmụ akwụkwọ ọhụrụ nke ugboro iri anọ na abụọ ya wụ 42nd matriculation ceremony

onye dibịa eji agwọla otu egwu bọọlụ Liverpool ọgwụ anwụọla akụkọ kọrọ sị onye dibịa ike ahụ eji agwọla otu egwu bọọlụ Liverpool na England anwụọna ebe Chelsea nọrọ na anyasụ echi gara aga jide otu egwu bọọlụ Liverpool were ọkpụ goolu abụọ characha nwa enwe ike safuo otu pịawa nwa azụ chụgbuo nwo chụfuo nwo na amamiko FA Cup ke mba England chekiakwanụ si otu egwu bọọlụ Liverpool na izuụka um abụọ gara aga um ka otu egwu bọọlụ Atletico Madrid nọ merie nwo mmeri mbụ nwo nwere ee anọkwa ka ahụ aka ka ahụ mana ga agbara ha nwo otu goolu nwa asafụ ha otu ee um, um, ngwụcha izuụka ahụ kwa otu egwu bọọlụ Watford ndị nọ otula ndị raga otula tebụlụ EPL ya wụ English Premier League ejide Liverpool ndị nọ elu tebụlụ EPL ejide nwo pịa nwo 3-0 ya ọkpụ goolu atọ asahụ otu a na-abịa anyasụ echi otu egwu bọọlụ Chelsea anala ihe niile lalucha gba nwo ọkpụ goolu abụọ nwa asahụ otu 2-0 anala anya si onye dibịa nwa gwọga nwụrụla nwa ọgwụ nwere ike ọnwụ na hei asị m onye ọwụla si ihe Uchehara Prince Chima dat Owere pikin mega ahụ rị ya mma ya na-akwado m na-ele m na-ashịa meseji m chineke ekpere m ụtụtụ ehihie anyasụ wụ ya gajiela ya ya rịịla onye ọwụla mma ebe a ka m ga-achịkọ anya na ihe omume anyị nke taa m akọọla gị akụkọ asị m chineke gọzie gị ee enwere ihe m chọkwara si m agwa ụnụ si jee chukwu jee igwe uche chukwu wụ ihe ga-eme ihe ahụ chineke kwuru wụ ihe ga-eme uche mmanụ awụhụ uche chukwu kpa anyị si ahụga ya awụhụ kpa chineke si ahụga ya ihe ọwụla mega elu ụwa chineke hụgacha ya ahụga so ọwụ ha anyị ga-ikwo bịa bịa gbuwe onwe anyị anyị hafuola chineke ihe niile kpa ọwụla anyị si hụ ya anyị ewere ya kpa ahụ mana steeti Imo onye ọwụla anyị were ihe niile nyefee chineke aka n'ihi na ọwụ ya wụ mbido ọwụ ya wụ ọgwụgwụ anyị enweghị ike ke onwe anyị asị anyị nwere ike ehe anyị ewere n'ike anyị jije dọgama kama asị ome n'ike ji ala na ike ndị Igbo a na-ekwukwa sị ovuru agbalaga ya chekiakwa ovuru ọdagbuo a na-ekwukwa sị o ji ihe nwa aweli aka elu aka kama ya ya eweda anya akwụkwọ habakuk ekwuokwa ya sị he niile ndị nnu hụga a wụ nwa mgbe nta si onye ahụ o ruola ọ ga-erukwala ya aka habakuk chapter 2 gị nwee na baịbụl je gụọ ya ebe a ee ọkpa oshi arị ekelela m gị kelee onye ọwụla nọdị ya na-ele m ekelechana m ozugbo nnu chineke m gọziela m nnu a sị ee he ọla nwere mbido nwere ọgwụgwụ akịta abịala ngwụcha ya ọ na-awụkwanụ echi anyị apali ha mbọchị nta anyị achụọ owere nshi ka chineke gọzie gị aha m ka wụkwa he ọ wụ maazị uchehana prince chima onye e ji counsellor mara dat owerri pikin chineke m gọziela gị echefukwala ị nọ na-eri ihe rị mma kpama ụgba ṅụma mmị kpama nkwobi n'ihi na elu ụwa a wụ otu mbịa and alili enweghịkwa window gị baa na nga ahụ ị bachana enwekwa breeze ga na-ekusa gị kpa ị rị ndụ na-eri rima he gụrụ gị daa